Nde palinso IBS, matenda a IBS amene m'Chizungu timanena kuti irritable bowel syndrome. M'Chichewa tikhoza kungonena kuti anthu amene ali ndi m'mimba movuta kapena kuti mosachedwa kunyanyala. Akangodya ichi, basi m'mimba mwavuta. Akangodya ichi, apite kutoileti. Akangodya ichi, m'mimba mwamanga. Matenda amenewa amabwera chifukwa chokuti ubongo ndi mmimba mwathu simkupatsana mauthenga bwino kapena kuti pali communication breakdown pakati pa ubongo wathu ndi mmimba mwathu paja tinanena kuti ubongo uli ngati a chairman amene amaongolola zinthu zosiyanasiyana ngati pali kusagwirizana pakati pa ubongo wathu ndi mmimba mwathu timatha kudwala matenda amenewa nde chifukwa chakuti pali kusagwirizana kumeneku pakati pa ubongo ndi mmimba mwathu pena zakudya zija zimapezeka zoti kuzikuyenda mwachangu ndoti munthu uja ndoti akutsegula m'mimba kapena chakudya chija chimapezeka kuti chikuyenda mochedwa kwambiri pezeka kuti munthu uja akumangika m'mimba kapena kuti akupanga constipate zomwenso zimatha kupanga trap kapena kuti zomwe zimapangisa kuti mpweya gasi aphate kapena kuti apangike trap m'matumbo mwathu kenako uno timazayiona ngati mimba yathu ija mwina ikufufuma chifukwa cha zinthu ngati zimenezo anthu amene amadwala ibs irritable bowel syndrome kapena kuti m'mimba movuta nthawi zambiri anthu sitimamvesa chifukwa choti ndi anthu aja kuti akabwera kwathu mwina kuzadya amakana chakudya chifukwa chokuti amaziziwa okha amaziwa zoti akangosemphana nacho chakudya pang'ono tsiku lawo lonse kapena kuti ulendo wawo wonse ukusokonekerera pamenepo awa ndi matenda ochepa okha amene angathe kutipangisa kuti tikhale ndi gasi monga mwa nthawi zonse anthu mwamba kale kufusa mankhwala Kodi tingachire bwanji? Kodi mankhwala ake ndi chani a zimenezi? Gasi akundivutisa. Ndipo ansala yanga ndi yomwe ija. Tisakhale anthu ozolowera mankhwala. Chifukwa chakuti titha kumwa mankhwala abwino kwambiri, koma ngati chomwe chikuyambisa gasicho chilipobe, mankhwala amene aja tiyabwibwira ndithu zaka 15 tikubwirabe mankhwala a gasi. Ndikuuzeni za nkhani yanga ya gasi pang'ono mwachidule. Ndili ndi zaka 10, ndinayamba kumva ngati kuti mpweya ukundiperewera. Ndikakhala m'nyumba, kumaona ngati kuti mpweya ukundiperewera. Ndipo ndimakonda kukhala panja chifukwa panja paja ndimakhala ngati kuti mpweya uja mwina uli concentrated, ulowano bwinobwino m'mphuno. Pakhalekhale ndimamvanso ngati pakhosi kanthu ngati kuti kampira kandiima pakhosi. Nditapita kuchipatala anandiuza zokuti digestive system yako kapena kuti yogaya chakudya ndi yochedwa, ndi ya ulesi, ndi ya pang'onopang'ono, ndiye chinkana umamva zinthu ngati zimenezo. Imenenso kuti ndimakhala ndi heartburn kapena kuti chiungulira. Ndiye nthawi imeneyo anandiuza kuti ndisamadye nyemba. Koma ine ndinali mwana wa sukulu ndimaphunzira ku boarding komwe nyemba timadyako daily. Ndiye ine sindikanakwanisa kuti ndisiye nyemba zija. Ndiye ndimadyabe nyemba zija ndikuziwa zoti zimandivutisa. Koma ndinazazindikiranso chinthu china. ndikadya mpiru ndimakhalanso ndi chiungulira kapena kuti heartburn ndiye ndimati ku sukulu ndimazidya zinthu zimenezi koma ndikabwera ku nyumba sindimadya nyemba sindimadya mpiru ndikasiya kudya zinthu ziwiri zimenezi ndimakhala bwino zaka zambirimbiri nkuchoka ku malawi ndinapezeka kuti ndikuona kuti chiungulira chija kapena kuti heartburn sikubweranso ayi pakhosi panga sipakotcha ndipo ndinazindikira kuti chomwe ndasintha ndi zinthu ziwiri zimenezi komwe ndimakhalako mpiru sumapezeka ndiye sindimadya mpiru komanso ndinasintha nyemba zomwe ndimadya ndinayamba kudya nyemba za mchitini ndipo ndinaona kuti nyemba za mchitini zimenezi sizimandipasa chiungulira sizimandipasa heartburn nkhani imeneyo ndi yanga koma nditakufunsani inuyo zinthu zanu mundiuza zakudya zosiyanasiyana zomwe inuyo zimakupatsani gas kapena kuti zimakupangisani heartburn chiungulira kapena zimakufufumisani mimba nde sindimagwirizana ndi madotolo kapena anthu achipatala amene mukangowauza vuto lanu amafikira kukuletsani zinthu Chifukwa chakuti anthufe ndife anthu osiyanasiyana. Ndanenera muja kuti in humans kapena kuti mu anthu mulibemo ma enzymes kapena kuti mankhwala ogayira nyemba. Koma anthu ena nyemba zomwezo amakhala nazo bwinobwino alibe nazo vuto ndipo samva china chilichonse. Ndiye ine sindikuuzani mankhwala a gas koma ndikuuzani chinthu ichi. Mukhale ndi food diary kapena kuti kope lanu lomwe muzilemba zinthu zomwe mukudya. Ndili nayo langa ili. Mu kope mwanu kapena kuti mu food diary yanuyo mukhale ndi mzere pakati. Muzilemba chakudya chomwe mwadya mu tsiku la lero, china chilichonse. Kaya mwadya mango, kaya mwadya bread, kaya mwadya mbatata, mpunga, china chilichonse muchifotokoze. Kaya ngati mwadya nkhuku, kaya ngati mwadya masamba, osangonena kuti ndadya masamba. Munene kuti ndadya masamba okazingira mu tomato, othira anyezi ndi green pepper. Munene ndithu china chilichonse chomwe mwachiyika mu chakudya m'menemo. Ngatinso munganene mafuta amene mwakazingira zinthu zomwe mwadyazo, mulembenso pamenepo. Mukolamu inayo kapena kuti munzere mwinamo, muzilemba mmene munamvera mutadya chakudya chimenecho. Ngati mumageyageya, mumatsitsatsitsa mpweya, mimba inafufuma, kapena ngati olo majointi anu anakupwetekani mutadya zimenezo, mulembe bwinobwino kwinaku. mmene munamvera mutadya chakudya chimenecho. Zimenezi muzipange kwa masabata awiri kapena kuti kwa 2 weeks. Ndikudziwa zoti zikuoneka zovuta koma musankha nokha mufuna mubwire mankhwala a gasi kwa zaka 15 kapena kuti mufuna mupange homework imeneyi kwa mawiki awiri. Pakatha 2 weeks imeneyo kapena kuti pakatha masabata awiri amenewo muzayamba kuchotsa chinthu chimodzi chimodzi muzakudya zanu ndikumaziona nokha nkumaziyeza nokha kuti aah kodi mmene ndachotsa tomatomu kapena mmene ndachosa anyezimu mmene ndachosa mbatatamu mmene ndachosa bredimu nkhala ngati ndikumva bwino kapena kuti zinthu sizinasinthe okay chabwino ndiyese mwakuti mwakuti anthu ena zimatengera ndithu zaka ziwiri kuti apeze chenicheni chomwe sichiyanjana ndi thupi lawo ena amathanso kutenga two weeks yomweyo after two weeks amatha kudziwa kale kuti chimavuta ndi chani kapena kuti chomwe sayanjana nacho ndi chani. Tikuyenera kukhala anthu osangofikira china chilichonse kufuna kumwa mankhwala china chilichonse ayi. Zikomo kwambiri mwakoma nonse.